tinu Alefa oyamba ndi wosiriza ndikupasani moni nonse mu dzina la mbuye wathu yesu khristu kulikonse kumene muli pa nthawi iyi yakwana nthawi yoti tigawanenso mawu kapena yakwana nthawi yoti tilimbikisane kapena tiphunzitsane mutu wathu umene tiyende nawo tiyenda ndi mawu oti moyo wanga watsopano mwa khristu yesu ndi phunziro limene tiyende ndi kuwunikirana gawo ndi gawo. Lero lino tingoyambako uh, pa chizungu amati introduction ya topic yathu imene tingoyiyamba mkufotokozeranako zinthu ziwiri zitatu kenaka tizalowa mwachindunji pasogolopa koma lero lino uh, tingoyambako kusekulako pang'ono monga mwa mutu wathu koposa poyamba tiye tipemphere Atate, mu Dzina ndi Mwazi wa Yesu Khristu, ndi pemphero langa pakati pa nthawi iyi pamene Yehova Mulungu wamoyo, Kalonga wa Mtendere, mwatilola kuti tikakumbusane ndi kugawana za Mawu Anu. Ndipemphera mu Dzina lodabwitsa la Yesu Khristu, kuti Yesu, Mwamuna wa Pamtanda, khalani Inu mukuyankhula pa china chirichonse, Yehova, chikachitike. Tifuna Inu, Mulungu, mukadziwike kuti Ndinu Mulungu. Inuyo yankhulani ndi moyo wanga, yankhulani ndi moyo wa anthu Anu. Koposa, Mphunzitsi Ndinu pakati pa nthawi iyi. Mu Dzina la Yesu Khristu tipemphera. Amen. Okondedwa a, monga ndanenera kuti lero lino tiyambako gawo chabe la phunziro 1 kapena introduction ya Moyo Wanga Watsopano mwa Khristu Yesu. Makamaka a, mutu wathu wakhala kwambiri, wagona kwambiri pa zimene obadwa mwatsopano ayenera kuchita kapena ayenera kukhalamo. Ndiye pali mawu amene tifuna tiunikilane kaye. Mawu oti moyo akuimila kuti cinthuco cikupuma, cili ndi moyo, cikupuma mpweya. Kapena tikuyankhula cinthu camoyo cimene cikupuma mpweya. a Wina aliyense amatha kuona kuti eya apa pali cinthu camoyo kapena pagona cinthu camoyo kapena pakuyenda cinthu camoyo. Mawu oti wanga chikuyimira umwini kapena kusimikiza umwini osati kuti chikuyimira gulu koma munthu payekha. Mawu oti wasopano chikuyimira chikhalidwe chimene inuyo mumach muchita kapena chikhalidwe chimene inuyo muyenera kukhalamo. M'njira ina, mudali ndi chikhalidwe china poyamba, kenaka mwasintha mukusatira chikhalidwe china. Ndiye mau oti watsopano ndi chikhalidwe chimene chikuthandauza kuti chikhalidwe chimene ifeyo tiyenera kukhala mwa Khristu Yesu ndi chimene inuyo ndi ine tikusatira. ndibwererenso pena pang'ono pa mawu oti moyo ndi mawu amene ambiri timawaziwa kuti amayamba pamene mwana wabadwa komano tikatsimikizirana mawu oti moyo amayamba pamene mzimayi wayima pamene mzimayi wayima pamakhala zoti pali chiyembekezo choti padzakhala mwana, moyo wapangidwa nthawi yomwe ija. Ndiye chifukwa choti moyo uja wapangidwa, imadzakwana nthawi yoti chamoyocho chituluke ndikuonekera ku anthu, chimene tsopano timati kuti kubadwa. Ndiye. Mu Chikhristunso muli chimodzimodzi. Pamene inuyo mwakhala mukuchita zanuzo, imadzakwana nthawi yoti mwabadwa mwatsopano kapena mwasiya zina zija ngati mwana wasiya mimba ya mayi nkubwera ku dziko lapansi limene wina aliyense amamuona kapena nkutulukira wina aliyense kumuona, oh, mwana nkhope ili chonchi. Ndi chimodzimodzinso inu ndine. ndiye ngati mwamulandira Yesu Khristu mumakhala zoti mwasiya zanu zakale zija mwabadwa mwatsopano. Ndichifukwa chake Yesu amamphunzitsa Nikodimasi kuti ngati ufuna ukaone ufumu wa Mulungu uyenera kubadwa mwatsopano mwa madzi ndi Mzimu. Ndifuna tikumbutsane za chikhalidwe cha munthu wobadwa mwatsopano mu njira ina, kapena moyo wathu watsopano mwa Yesu Khristu. Osayiwala kuti tipanga basic kwambiri mu zotiyenera ife mu chi Khristu ka pamene mwana wabadwa simufikira kumupatsa phala aa. Mwana akabadwa simufikira kumupatsa chakudya cholimba aa. Mwana akabadwa simufikira kumupatsa nsima aa. kapena mwana akabadwa simufikira kumudyetsa chakudya chimene khololo limadya komano pamakhala chakudya chake chimene iyeyo amadya apa tiye timvetsetsane nthawi zambiri pa moyo wa chikhristu pali chisokonezo chifukwa ambiri uh, tikamulandira yesu timaona ngati tafikapo ndi chifukwa chake anthu sachedwa kugwa amakhala zoti munthu wakhulupirika pamaso pa mulungu kapena munthu uja akukangalika pamaso pa mulungu anthu mudzapeza zoti munthu wabwerera m'mbuyo chifukwa choti chani sadatsatire kapena sadapeze nthawi yophunzira kapena yodyetsedwa zakudya zoyenera chifukwa mwana akabadwa kumene mukangomupatsa chakudya cholimba mwanayo amwalira kapena chakudyacho chimupha mwana chifukwa ndi thupi lake sizigwirizana. Chimene ndifuna kutanthauza ndi chani okondedwa ngati inuyo mwamulandira Yesu Khristu mtima wanu watsimikizika kuti panopa napanopa ineyo ndamulandira Ambuye Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga ndipo sizilinso ngati momwe muja ndinalili kale yayi munthu mumathanso kuchitira umboni m'moyo mwanu. Komano chimene chasalako, pali zinthu zoti inuyo muyenera kuzichita kuti mukule moyo wanu wachani? wauzimu. Pali zinthu zoti inuyo muyenera kuzichita kuti moyo wanu um, uh, ubale wanu ndi Yesu Khristu ukhazikike. Ndingokupasani mwachitsanzo. Yesu Khristu atabadwa ku dziko lapansi kuti wabadwa, akuyenda, akukula, akukula, anakafika nthawi yina yoti amakayamba kupezeka mkachisi. Komano padatenga zaka kuchokera pa 1 mpakana kukafika pa 30, chonsecho palibe a, pamene iyeyo adayamba kutumikira utumiki wake. ndipo adayamba kutumikira utumiki wake nthawi yake itakwana ali ndi 30 years chimene chikutanthauza ndi chani munthu ukabadwa ngati mwabadwa mwa Yesu khristu mwamulandira Yesu khristu sikuti nthawi yomweyo mwakhwima aa mukadali khanda mu uzimu tizaunikirana tizaonesa tizafotokozerana zonse pamene tikupitiriza mutu wathuwu kumbukirani kuti ndanena kuti lero tiyankhula za introduction chabe ndiye ndingoyankhula mawuwo a kutsogoloko ndi pamene tizayambe kufutukulirana chimodzichimodzi ndiye umakhala zoti uli, udakali khanda mu uzimu ndiye ukakhala khanda mu uzimu uyenera kuphunzira kwa ena amene ali okhwima mu uzimu komano masiku ano munthu ukatembenuka mtima ambiri sitifuna kuphunzira timayamba kupanga condemn anthu ena kuti aja siwauzimu aja siauzimu mm tisakhale chonchi yayi ndikupaseni chitsanzo china yesu khristu atayamba utumiki wache adayitana ophunzira amene adasankha kuti awa ndi ophunzira anga atawasankha kuti ndi ophunzira anga sanafike powongoti anthu aja basi ayamba kutumikira nthawi yomweyo anthu aja ayamba kukangalika nthawi yomweyo aa adakhala pansi pa mapazi a mbuye yesu khristu Ndi kuphunzira kwa zaka zitatu. Ataphunzira kwa zaka zitatu, ndi pamene Yesu adaona kuti okay tsopano akhwima anthu awa, nawayankhula mawu amene tikuwapeza kuchokera pa Machitidwe chapter 1 verse 8. Adawauza kuti mudzalandira mphamvu ngati Mzimu Woyera atadza pa inu. Ndipo inu mudzakhala mboni zanga kuyambira Yerusalemu, Yudeya, Samariya ndi malekezero onse a dziko lapansi. Mateyu chapter chake cha 28 vesi yake ya 19 Yesu akuwauza ophunzira atawaona kuti tsopano akhwima aphunzira atha. Akuwauza kuti pitani. Pitani. mukalalikire kuti ufumu wakumwamba uli pafupi amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa okondedwa china chilichonse chili ndi nthawi yake china chilichonse chili ndi nthawi yake inuyo kuti mukafikire pa nthawi yoti mukakhwime mukumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana, mukumana ndi zinthu zosiyanasiyana komano mukufunika kuti atleast mutaphunzitsidwa kapena mutaphunzira. Pali njira zingapo zimene inuyo mutha kuphunzira kapena mutha kuphunzitsidwa. Ndiye ndi chifukwa chake tapeza nthawi yoti tikambirane, tifotokozerane, tiyankhulane zokhudzana ndi moyo wathu watsopano mwa Khristu Yesu. Amen. Kwa amene mukuvera audio ngati mwafuna video mutha kundiuza video yo tikupasani mwachisomo cha Mulungu. Ndisataye nthawi kwambiri mutu wathu tikuyankhulisana za moyo wathu wasopano mwa Khristu Yesu. Ndingobandulako pang'ono kapena ndingoyankhulako pang'ono. Tikumbukire kuti pamene munthu wamulandira Yesu Khristu, umakhala cholengedwa chatsopano kapena umakhala khanda limene langobadwa kumene mu udzimu. Tikawerenga mau ochokera ku 2 Akorinto chaputala chake cha cha 5 vesi yake ya 17, Baibulo limatiuza mau akuti, a, ngati munthu ali mwa Khristu, zakale zapita, taonani zatsala zatsopano. Ngati inuyo muli mwa Mulungu kapena muli mwa Yesu Khristu, mukuchita chifuniro cha Yesu Khristu, makhalidwe anu akale muyenera kuwasiya ndi kusatira chikhalidwe cha Yesu Khristu. Makhalidwe anu akale muyenera kuwataya ndi kusatira zimene Mulungu akuuzani kapena zimene Mau a Mulungu akunena. Ndiye, okay, ndiri wolengedwa watsopano, amene ndatembenuka mtima tsopano, nanga kuti ndikule muuzimu ndiyenera kupanga chani? Kapena chikhalidwe cha uzimu chiyenera kukhala chani? Kapena chikhalidwe changa cha mwa Yesu Khristu chiyenera kukhala chani? Musadandaule, ndi chifukwa chake tayamba topic iyi, kuti tithandizane wina ndi mzache. Ndikudziwa tiyankhulako zingapo, tiyankhulako izo ndi izo, zoku, zoti zikuthandizeni kuti muzame pa moyo wanu wauzimu. Zikakuthandizani kuti muzame pa moyo wanu wauzimu, zikuthandizaninso kuti mufike, ah, mufikire zina zimene mwina sitifika, ah, sitikwanisa kufikako. Komano, pali njira zimene inuyo zingakupangiseni kuti mukhwime m'moyo wanu wauzimu. Kodi ndi chani? Osaiwala kuti panopa tili chabe pa introduction imene ili phunziro 1 munjira ina. Ngati inuyo mufuna kukhwima moyo wanu wauzimu, muyenera chinthu choyamba kuchita chimene inuyo mukayenera kuchita kumbukirani kuti ndikuyankhula ndi munthu amene mwatembenuka kale mtima, mwamulandira kale Yesu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wanu, ndiye apa sindikupasani kuti mumulandire Yesu aa chifukwa ndikuyankhula ndikuti mwamulandira Yesu. Ndiye tsopano tikuyankhula za chikhalidwe chanu kapena moyo wanu watsopano mwa Yesu Khristu, zimene inuyo muyenera kuchita mwa Yesu Khristu, zimene inuyo muyenera kuchita kuti mukakhwime ndi kukhazikika mwa Yesu. Anthu ambiri abwerera m'mbuyo chifukwa choti adalibe nthawi yophunzira kwa anthu ena, adalibe nthawi kapena adali ndi nthawi yonyozera. Ambiri alalika kulalika kunjako koma chifukwa choti timaona ma audio akutalika sitili ndi chidwi chomvera. Okondedwa ndisayankhule kwambiri ndisacho- ndi- ah, ndisachedwese umenewu. Ndanena kuti chinthu choyamba chimene ifeyo tiyenera kuchita kuti moyo wathu wauzimu ukakule tichipeza pa yoshua chapter 1 verse 8 kodi nditani kuti moyo wanga ukule wauzimu yoshua chapter 1 verse 8 baibulo linena mawu akuti panopa ndili ndi buku la chizungu koma ndiyesetsa kuwerenga mchichewa baibulo linena mawu akuti Buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako, ulingaliremo usana ndi usiku, ndi kusamalitsa kuchita zolembedwa zonse zolembedwamo, ndipo udzakometsa njira yako, ndi kuchita mwanzeru. Monga ndanenera kuti ah, ndimawerenga mu buku la chizungu komano ndimayesetsa kuti ndiwerenge ndi chichewa okondedwa ah, next time ndidzabwera ndi la chichewa Chimene tifuna tiyankhulane apa, chinthu choyamba ngati mufuna kuti mukhwime moyo wanu wauzimu, chimene muyenera kuchita ndi kukhala owerenga mawu a Mulungu. Kukhala owerenga mawu a Mulungu pafupi pafupi. Mawu a Mulungu ndi chakudya cha moyo wanu wauzimu. ndiye chikakhala chakudya cha moyo wanu wauzimu pamene mukuwerenga mawu a mulungu mukuphunziramo zinthu zina ndayankhula kuti ambiri tilibe nthawi yophunzira kwa ena komano baibulo limatiphunzitsanso kwakuya ndi kozama ndiye ngati ifeyo tifuna kuti tizame moyo wathu wauzimu kapena tikule moyo wathu wauzimu tidziwe uh, zinsinsi za mulungu kapena zinsinsi zochokera kumwamba, tipeze nthawi yowerenga Mawu a Mulungu. Pamene mukuwerenga Mawu a Mulungu, Mulungu akuyankhula ndi moyo wanu. Ndipo Mulungu akuyankhula ndi moyo wanu, inuyo mukudyetsa moyo wanu wauzimu. Chifukwa moyo wanu wauzimu ukuphunzira kapena ukuphunzira mu zinthu zina zimene zikupangiseni inu kukhala ozama pa Mawu a Mulungu. Pamenepa anthu ambiri timatayirira chifukwa chakuti timangopeza nthawi yokawerenga Mawu a Mulungu pamene tapita kokasonkhana. mm Pezani nthawi ya panokha kuti muwerenge Mawu a Mulungu. Ndipo mukamayamba kuwerenga Mawu a Mulungu, chimene muyenera kuchita Gwadani pansi ndi kupemphera, Ambuye, ndikudza pa mapazi Anu pa nthawi iyi. Ndifuna kuti Inuyo mundiyankhule kudzera m'Mawu Anu. Nditseguleni makutu anga auzimu, maso anga auzimu, ndikathe kudziwa kapena kuona, a, ndi kumva chimene mufuna kuyankhula moyo wanga. Ndiye mukamawerenga Baibo, musangoliwerenga chabe ngati nyuzipepa aa, koma muyenera kuliwerenga mwauzimu, muyenera kuliwerenga ndi maganizo akumwamba, muyenera kuliwerenga mwa kupemphera ndi kupemphera kuti pempherani. Ndipo mukamatere, inuyo muzaphunzira zimene zili mu Mau a Mulungu. Zinthu zikamachitika simuzazizimuka yayi. Muzaziwa kuti Mau a Mulungu akunena ichi, Mau a Mulungu akunena ichi, Mau a Mulungu akunena ichi, Mau a Mulungu akunena ichi. Ena nkunena kuti, ah ine sindiziwa kuwerenga ndiye zikhala bwanji. Ngati inuyo simuziwa kuwerenga palibe vuto. Mwina nkutheka pafupipo ndi inu pali ena oziwa kuwerenga. Pezani nthawi ndikuwapempha kuti m'bale ungandiwerengereko Bible? Mwina nkutheka Ah, ena muli ndi, ma, ndi ana makolo muli ndi ana pezani nthawi ndikuwapempha anawa kapena pogona kapena nthawi ina iliyonse khalani nawo kuti anawa muziwa- aziwerenga bible okondedwa abale ndi alongo ah, abale anzanga kulikonse kumene mukundimva komanso mukundionera komanso mu, ah, muonere video iyi Anthu ambiri timawerenga Bible mwachizolowezi. Anthu akangoyankhula mawu timati oh ndaziwapo koma ziwani ichi Bible kapena mawu a Mulungu safunika kuwazolowera. Nthawi zonse awelengeni ngati mawu asopano ndipo mukatere muzaphunzira nthawi ndi nthawi chifukwa nthawi ndi nthawi mawu amene mwawerengawa muzapeza mavumbulutso osiyana siyana okupangani inu kuti mukhale okhwima mu moyo wanu wauzimu. Ndikudziwa kuti si chinthu chapafupi chifukwa pa nthawi imene mufuna kuwerenga, mwina WhatsApp yanu ikulira. Pa nthawi imene mufuna kuwerenga, mwina pali pulogalamu ya TV imene mumaikonda. Ndi zinthu zina zimene zimakupangitsani inuyo kukonda kwambiri zoonera, kukonda kwambiri ma WhatsApp, kukonda kwambiri ma social media, kukonda kwambiri zinthu zimene ah zili zosangalatsa thupi. zimakupangisani inuyo kuti mubwerere pansi moyo wanu wauzimu sindikuti nkuyipa kuonera yayi sindikuti nkuyipa ah, kuzi, ah, kuzisatira yayi komano pali zinthu zake zimene inuyo mutha ku, ah, kuzibisika kwambiri musazipase nthawi yayikulu kuposera nthawi imene mwayipas- mumapereka kwa mulungu i think kwa lero lino tiime pomwepa tangoyankhulako chinthu chimodzi chimene chili kuwerenga mawu a mulungu kuwerenga mawu a mulungu ndizapitiriza next time pamenepa ndizayambiranso pomwepa pa chinthu chimene zinthu zimene zingatipangise ifeyo kuti tikhwime moyo wathu wauzimu ndanena kuti chinthu choyamba ndi kuwerenga mawu a mulungu Baibulo likunena kuti buku la chilamulo kapena Baibulo lisachoke pakamwa pathu, tiri, a, tiwerenge ndi kulingaliramo usana ndi usiku, kuti tichite mwanzeru, kuti tikometse njira yathu, ndipo kuti tizindikire zimene zikuchitika pa dziko lapansi. Ambuye akudalitseni. Tidayamba ndi pemphero. Tiyeni tipemphere. Atate, mu Dzina ndi Mwazi wa Yesu Khristu. Ndi pemphero langa pa nthawi iyi, Yesu Khristu, Mulungu Wamphamvu zonse, Mulungu wa choonadi amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndifuna ndikuyamikeni ndikuthokozeni chifukwa lero lino mwalola kuti tikumbusane mawu awa. Koposa Mzimu Woyera, ndi pemphero langa kuti katiunikireni mu china chiri chonse chimene Yehova Kalonga wa Mtendere tiyendamo, kuti tikachite mwa nzeru ndi kukometsa njira yathu. Koposa, Atate Kalonga wa Mtendere, tithandizeni kuti tisunge ubale wathu, Yehova, kufikira kuti Mulungu mukadzabwera, Yesu Khristu, tikayimbe nanu Aleluya, Wosana ku ufumu wa kumwamba. Muyenera kulandira ulemu ndi matamando. Ndipemphera chifukwa cha mayi awa, ndipemphera chifukwa cha bambo awa. Ndipemphera chifukwa cha mnyamata uyu, ndipemphera chifukwa cha mtsikana uyu, ndipemphera chifukwa cha mwana uyu, amene wamvera Atate Kalonga wa Mtendere mawu awa kapena amene awonera mawu awa. Koposa yankhulani moyo wawo kuti Atate Khristu tikachite monga inu mufunira. Mu dzina lodabwitsa la Yesu Khristu tipemphera. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa chopeza nthawi yanu yowonera. Zikomo kwambiri chifukwa chopeza nthawi yanu yomvera. Zikomo kwambiri chifukwa chopeza nthawi yanu yopanga download mauthengawo. Ambuye akudaliseni. Ambuye akulamulireni. Tizawonananso, tiwonananso uh, nthawi ina pamene tikupitiriza ndi mutu wathu wa uh, moyo wanga watsopano mwa Yesu Khristu. Osayiwala tanena kuti kwakukulu tiyima mu zimene ifeyo zingatipangise kuti tizame ah, pa moyo wathu wauzimu zimene zingatipangise ifeyo kuti tikhwime pa moyo wathu wauzimu chikhalidwe cha ife chimene chitipangise ife chikhalidwe chathu mwa yesu khristu zikomo ambuye akudaliseni